wa ala alihi tayibina tahirina wa sahabatihi guril mayamin wa tabiina lahum bi ihsanin ila yawmil baasi wa nusur wa baad asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu an baden alisilamɛ an bɛ ala taala tanu aw minnu ɲɛ bɛ an na diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni aw kulo b'an na nin waati fana na an bɛɛ bɛ jɛ ka ala waleɲumandɔn ala min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn kan ala min sɔnna fana aw ka anw lamɛn anw fana ka kɛ kumabaa ye aw k'an lajɛ anw ka kɛ kumabaa ye ala min y'o hɛrɛ kɛ an ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ala taala tanu k'a waleɲumandɔn an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini o masaba ala taala fɛ a k'o suuru a ka jɔn na mandi kan jɔn min ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma dan ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye abul kasimu muhamadul basiru salalahu alehi wasalam jɔn dɔ ni selila a kan siɲɛ kelen pe ala taala bɛ seli kan siɲɛ tan ala dun ka seli jɔn kan kisi ni nɛɛma don fo ka taa se kanhɔrɔnyali ma ka bɔ tasuma kɔnɔ don nin ma n'o bɔra yen walanda min b'an bolo bi walandaw la belebeleba don walandaw la kɔrɔtalenba don walanda don walanda min ni a bɔra an ka diinɛ baara la an b'a fɔ ko diinɛ baara tɛ n'a bɔra an ka adamadenya baara la adamadenya baara fana bɛ cɛjuguya kosɛbɛ walanda don sahabaw caman kumara walanda ni a jɔyɔrɔ kan ala kira ka sahabaw salalahu alehi wasalam u sera ka diinɛ nin yɛrɛ ɲun diinɛ n'a girinyaba ni walanda nin yɛrɛ de sababuya ye alahu taala ka dɛmɛ kɔfɛ walanda nin ye fɛn jumɛn ye an b'a fɔ min ma ko sabali walima muɲu ka sabali ka fɛn to alahu taala ta la walima ka sabali mɔgɔ kɔrɔ ka sɔrɔ a tigilama jo tɛ a la o walanda de bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo bi kuma dɔ la mɔgɔ dɔ sigilen bɛ se k'a fɔ a karamɔgɔ ka kuma cayara sabali kan kosɛbɛ ka d'a kan an y'a mɛn kutuba la ka caya an y'a mɛn waajuli kɛnɛw kan ka caya an y'a mɛn misiriw kɔnɔ ka ka caya nka kuma ye fɛn dɔ de ye kuma dɔ la ni kuma famara ka fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ nɛgɛ n'i famara ka maga a la zon bɛ wuli a la n'a famara ka fɔ i kulokɔrɔla yɛrɛ ŋɛɲɛ tɛ tigɛ wa dusukun yɛrɛ fana zon bɛna wuli a la o de kama kuma ninnu bɛ fɔ a bɛ lakale walasa kuma dɔ la maa dɔ bɛ fɛ ka tigɛ a ka baara la i k'a dɔn baara min b'i bolo baara ɲumanba don dɔ fana bɛ yen o kun jɔlen don a ka baara la o kana jɔ a ka baara la ka d'a kan baara hɛrɛma don dɔ fana kun bɛ yen a t'a ka baara yɛrɛ jate fosi ye a tigilama k'a ka baara jate ka sababuya kɛ ala taala ye hɛrɛ min kɛ a ye o de kama walanda nin ka bonya kama walanda nin plasi kama walanda nin yɛrɛ daraja kama an ye walanda nin ta k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dɔ mɛn a la ka kila ka dɔ fɔ a la o walalanda de tɔgɔ k'a fɔ ko sabali maa ka sabali masaba ala taala kama walasa i ka hɛrɛ camanba sɔrɔ sini ala taala yɔrɔ la o sabali min fana filɛ kuma sigiyɔrɔma damadɔ bɛ an bolo kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ bɛna kɛ sabali yɛrɛ ye mun ye kuma sigiyɔrɔma filanan o bɛna taa kɛ sabali bɛ tila ka taa tilayɔrɔ joli la kuma sigiyɔrɔma sabanan o bɛna taa kɛ sabali fusamantiya minnu fɔra kuranɛ kɔnɔ ani hadisa kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu tɛ kun walanda kelen kɔnɔ mais ni ala y'an garijɛgɛ don mun na walanda nin na an bɛ kuma sonsoro ni o yɔrɔ ye n'an ye sabali ta k'a lajɛ dɔnikɛlaw ko ko as sabru huwa almaniu walhabs n'i y'a mɛn ko sabali o de ye balilan walima k'i yɛrɛ fana minɛ maa dɔ ye ko dɔ k'i la i bɛ se k'i ta juru sara walima ka juguya ka tɛmɛ a ta kan mais i sinna ka koron i dusukun na ten i koronna i dusukun na i y'o yɛrɛ minɛ min kɛ a bɛ fɔ o de ma ko sabali i koronna i yɛrɛ ni na walasa i ni kana na muruti i bolo ka ko kɛ mun ye ko kɛbali ye walima ka kuma fɔ mun ye kuma fɔbali ye e b'o baara min kɛ a bɛ fɔ o de ma k'a fɔ alhabs walima almaniu ka sabali walima k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ koron ka bila minɛn dɔ kɔnɔna na nin ye a kɔrɔ ye arabukanmɛnnaw bolo u ye kɔrɔ wɛrɛ d'a ma as sabru naqidul jaza sabalibaliya o tana o de ye sabali ye n'a fɔra maa min sabalilen don o kɔrɔ sabalibaliya t'a ka ko kɔnɔna na karisa ye maa sabalilen o kɔrɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko sabalibaliya o t'a tigilamaa ka ko kɔnɔ karisa tɛ maa sabalilen o kɔrɔ fɛn min tɔgɔ ko sabali o fana t'a tigilamaa ka lahala kɔnɔ o de kama u b'a fɔ a ma ko naqidul jaza maa min tɛ se sabali la a tigi t'a dɔn sabali ye fɛn min ye o ka ko falen o de bɛ kɛ sabali ye o tuma na sabali u bɛ kɔrɔ min fɔ yan na e k'a dɔn k'a fɔ o de nin ye an b'a ɲini ala fɛ ne ni aw ala ka faamuya d'an bɛɛ ma kuma sigiyɔrɔma filanan o de ye sabali yɛrɛ tilayɔrɔ aqsamu sabr sabali bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba de a bɛ fɔ dɔ ma ko as sabru ala ta'ati llah wa sabr an ma'siyati llah wa sabr ala aqdari llah ala aqdari llahi almu'lima maa ka sabali ala batoli kan ka sabali ka ala sɔsɔ ye ka to yen ani ka sabali latigɛw kan latigɛ min ye latigɛ tɔɔrɔma ye ni dimi bɛ latigɛ nɔfɛ i ka sabali o baara kɛlen kan nin bɛɛ lajɛlen y'a dama kuma ye nin bɛɛ lajɛlen de y'a dama walawalali ye sabali ala bato kan o ye bɛɛ b'a dɔn seli bɛ cogo min seli farida duuru selili tile kɔnɔ baara nɔgɔman tɛ mais i bɛ sabali a kɛli kan munna ala de y'i bila a la a kɛlen fana kɔfɛ i b'i ka baraji sɔrɔ i bɛ se ka alijinɛ yɛrɛ sɔrɔ ni a ye ka fajiri seli a waati la ka sunɔgɔ ye ka to yen ka bɔ dilan kan tuma dɔ la ni nɛnɛ yɛrɛ bɛ bɛɛ b'a dɔn sunɔgɔ ka di o waati a man di maa si ye ka wuli e ka wuli ka bɔ dilan sanfɛ o tuma na ka na maga ji la k'i bɛ ji yɛrɛ ta k'i yɛrɛ ko walima ka ji kɛ seliji ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ a la mɛ ka sabali o alabato kan mun na ala de y'i bila a la o kɛra fajiri o kɛra selifana o kɛra lansara o kɛra fajiri ye o kɛra safo ye o kɛra fitiri ye o mana kɛ fɛn o fɛn ye i bɛ sabali min kɛ alabato la nin ye sabali dɔ ye walima ka sabali sun kɛli la kalo kelen walima tile mugan ni kɔnɔntɔn i ta ka dumuni kɛ tile fɛ i tɛ ka ji min tile fɛ i negela fɛn o fɛn bɛ yen i y'a bɛɛ ye ka to yen tilefɛla la i y'o toli min kɛ ye ala kama o fana ye sabali ye alabato la ka sabali ka jaga bɔ bɛɛ b'a dɔn nafolo ka di mɔgɔ ye cogo min a nunkɔnɔ si don i bɛ dɔ sama o la de k'o di o nafolo n'a diya e ka i ɲɛ tugu o kan ka nafolo k'a ta ka bɔ i ka nafolo la k'a ta k'a di mɔgɔw ma e sɔnni min kɛra k'o kɛ a bɛ fɔ k'o tigilamaa fana sabalila a ka alabato kɔnɔna la walima ka sabali ka sinji tugu sinjiw ye tɔɔrɔ k'i la sinjiw ye gɛlɛya ta k'i sɛgɛrɛ i m'i ta juru sara sinji si la mun na ka da a kan ko alaw taala k'ale de ko k'an ka tugu sinjiw la i sabalila o fana kama ka sabali ka taa heji la kalo kelen i bɛ ka taa i tɛ dumuni k'a waati i tɛ ji min a waati i ka sunɔgɔ cogo nin si man ɲi hali i bɛ so min kɔnɔ a ka di i ye kelen ka kɛ so kɔnɔ kuma dɔ la mɛ i ni jama de bɛ so kɔnɔna la kalo kelen i bɛ farikolo sɛgɛn na nin bɛɛ bɛ ka kɛ alaw taala jati kama i bɛ taama tile kɔrɔ i bɛ gɛlɛyaw caman kɛ dali cogo ni lahala i bɛ nin bɛɛ lajɛlen min kɛ ala kama a bɛ fɔ nin ma ko ka sabali ala taala batoli la o tuma na sabali tilayɔrɔ fɔlɔ min b'a la o de ye nin ye ka sabali ala bato la a tilayɔrɔ filanan o de ye ka sabali ka ala sɔsɔ ye ka to yen kuma dɔ la ala sɔsɔ fanga dir'i ma mɛ i sabalila i y'a ye ka to yen ala sɔsɔ fanga dir'i ma i bɛ se ka jɛnɛya kɛ mɛ i sabalila ka jɛnɛya to yen ala sɔsɔ fanga dir'i ma i bɛ se ka gulɔ min mɛ i sabalila ka gulɔ min to yen ala sɔsɔ fanga dir'i ma nɛn b'i da kɔnɔ i bɛ se ka maa kɔrɔfɔ mɛ i sabalila ka maa kɔrɔfɔ ye ka to yen ala sɔsɔ fanga tara ka d'i ma i bɛ se ka ko camanba kɛ ni nɛn ye mɛ i sabalila k'a bɛɛ lajɛlen ye ka to yen a bɛ fɔ o tigilamaa ma k'a sabalila ka ala sɔsɔ ye ka to yen n'o tɛ maa minnu b'a ka gulɔ min walima u b'a ka jɛnɛya kɛ walima u b'a ka bin mɔgɔw kan k'u ka nafolo minɛ walima u b'a ka sonyali yɛrɛ kɛ fanga t'olu la ka tɛmɛ e kan u man kegun fana ka tɛmɛ e kan mɛ mun na e tɛ k'u ɲɔgɔnna ye parce que ala ko k'i kan'a kɛ ala y'o min fɔ n'i ma sɔn o ma an b'a fɔ k'i sabalila ka ala sɔsɔ ye ka to yen nin ye sabali tilayɔrɔ filanan ye sabali tilayɔrɔ sabanan o de ye ka sabali ala ka latigɛw kan latigɛ min ni dimi b'a nɔfɛ Ala ye ko dɔw latigɛ e kan bɛɛ b'a dɔn nin kɔni ni sabali tɛ karisa la dɔw b'u yɛrɛ faga nin nɔfɛ ni sabali tɛ karisa la fa bɛ don dɔw la nin nɔfɛ ni sabali tɛ karisa la a b'a balima bɛɛ gɛn a b'a sinji bɛɛ gɛn ni sabali tɛ karisa la a b'a muso gɛn walima ni muso don a b'i furu sa ka bɔ a cɛ kun mɛ sabali min b'a la o de kama a sabalila ni latigɛ ninnu o b'a yira k'a fɔ Alahu taala y'i lajarabi ni nafolo kasaara ye i sabalila i m'a da jinɛ kun i m'a da wɔkulɔ kun i m'a da sɔnma kun mori fɛnɛ nɔ tɛ i sabali min kɛra o la a bɛ fɔ o ma k'o tigi sabalila latigɛw kan latigɛ min b'a la ni dimi b'a la ka sabali fɛnɛ kuma dɔ la Ala y'i bɛn ni sigiɲɔgɔn jugu ye sigiɲɔgɔn jugu fɛ sigiɲɔgɔnya bɛ cogo min bi maa t'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ kan maa min b'a kɔnɔ nka i sabalila k'o tigilama ka lahala ye ka to yen i sabalila sinji jugu kɔrɔ i sabalila furumuso jugu kɔrɔ i sabalila furucɛ jugu kɔrɔ i sabalila Alahu taala y'i lajarabi ni denw ye e yɛrɛ jogo bɛ cogo min o jogo ma don i denw na i dun y'i jija k'i cɛsiri kosɛbɛ mais i denw ma k'i ɲɔgɔnna ye i sabalila o fɛnɛ kɔrɔ toujours an b'a fɔ ko karisa sabalila Ala ka latigɛw kɔrɔ latigɛ min ye latigɛbaw ye latigɛ min ye latigɛ kɔrɔtalen ye munna ka da kan ko ni sabali ninnu taara ye ala i sabalila ala taala ye muso minɛ i la i sabalila ala y'i den minɛ i la i sabalila ala y'i cɛ minɛ i la i sabalila ala ye fɛn camanba kɛ e la fɛn min bɛ yen ko mɔgɔ caman tɛ se k'a ta maa caman tɛ se a kɔrɔ mais e sabalila nin bɛɛ lajɛlen na e ka nafolo tiɲɛna fa donna mɔgɔ caman la nin kama mais i sabalila a ma foyisi k'i la mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'i la i bɛ seli la misiri kɔnɔ i ka seli cogo kɔrɔ la i bɛ nisɔndiya bɛɛ kɔrɔ i bɛ nin lahala bɛɛ kɛ Alihamdulilahi rabili alamin i sabalila nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen hɛrɛ ye a bɛ fɔ nin de ma ka sabali Ala ka latigɛ kan latigɛ min b'a la ko dimi b'a nɔfɛ latigɛ min b'a la kuma dɔ la n'an b'a fɔ ko tɔɔrɔ b'a nɔfɛ mais e y'o latigɛ bɛɛ lajɛlen ta k'o da i kunna i sabalila Ala jati kama nin de ye sabali tilayɔrɔ sabanan ani a laban ye an b'a ɲini Ala fɛ nin fɛn ninnu Alahu taala ka faamuyata k'a di an ma nin kun y'an ka kuma sigiyɔrɔma filanan ye. an ka kuma sigiyɔrɔma sabanan o de fadɔyilu sɔbiri fusamantiya min bɛ sabali la ni masaba ala kumara kan ani alakira yɛrɛ kumara kan salalahu aleyihi wasalamu o fusamantiya ka ca kuranɛ aya camanba de bɛ yen ala kumara sabali kan kuranɛ aya minnu na hadisa camanba de bɛ yen alakira kumara sabali kan hadisa minnu na salalahu aleyihi wasalamu a cɛ ka ɲi an fana ka camanba de mɛn a la alahu taala ye sabali fɔ yɔrɔ caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la alahu taala ye sabali yɛrɛ gun a ka diinɛ n'o ye silamɛya ye o jɔsen belebeleba dɔ ka sabali gun a la sura dɔ bɛ yen ko suratu bakara alahu taala ko cogo di a ko ya ayuha lazina amanu sitayinu bi sɔbiri wasɔla ya ayuha lazina amanu sitayinu bi sɔbiri wasɔla aw maa minnu k'aw limaniyara a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ ni sabali ye ani seli a y'a ɲini ala fɛ k'ala ka sabali di aw ma a y'a ɲini ala fɛ k'ala ka aw kɛ selikɛla ye ka da kan ni nin fila ye maa jɛ ka ban silamɛya kɔnɔna la i ka diinɛ a bɛ kɛ diinɛ senkelenma de ni sabali tɛ maa min na i se ka baara kɛ umaru bun katabi ko ten k'olu ye fɛn o fɛn sɔrɔ silamɛya nin kɔnɔ diinɛ nin kɔnɔ k'u y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni sabali de olu ye bonya min sɔrɔ ala yɔrɔ la ka bonya min sɔrɔ mɔgɔw yɔrɔ la ka tila ka kɔrɔta min sɔrɔ ni masaba ala y'o da olu kunna k'u y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a sababuya ye sabali de o sabalila de n'o tɛ fɔlɔ silamɛw tun bɛ baara kɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen b'a kalama t'a sɔrɔ fini yɛrɛ kun tɛ balo yɛrɛ kun tɛ ji ɲuman tɛ hali siso ɲuman o kun tɛ kira yɛrɛ ka so kɔnɔna lajɛ alayhi salam a muso b'a lakali hali kira tɛ se k'a ten da duguma ka muso dalen to a ka so kɔnɔna na so kɔnɔna dɔgɔya fɛ n'a ko a bɛ sujuru kɛ f'a ka muso kɔri muso k'a sen kuru alakira ka sɔrɔ k'i ten da nin de y'ala ka cidenba ye nin de ye nabi ɲumanba ye nin de ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan mɛ o yɛrɛ ka so kɔnɔna na ko so kɔnɔna ma fɛrɛ ka bɛn ni alakira yɛrɛ ka seli ye sallallahu alayhi wasallam hata n'a b'a ten da fo n'a ye dɔ kɔri o k'a sen kuru kira ka sɔrɔ k'i ten da dugumala la mɛ ala ka ciden a dimina a ye alahu taala jalakiya a ko alahu taala ma ko nin y'a sugu jumɛn ye wa alakira ma nin fɔ mɛ o ma fɛn bɔ a ka yecogo ɲuman na dugu kɔnɔ o ma fɛn bɔ a ka nisɔndiya la ale min ye bɛɛ ka ɲɛmaa ye ale ye nin kɛ mɛ a maloya b'an na an minnu kɛra ɲɛmɔgɔ ye ko mɔgɔw k'an ye so sugu dɔ kɔnɔ o maloya b'an na an min kɛra ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw k'an ye bolifɛn dɔ kan o maloya b'an na an min kɛra ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw k'an ye fini dɔ b'an na o maloya b'an bɛɛ la o de kama mɔgɔ donna da dɔ fɛ i man kan se ka don da min fɛ mɔgɔ ye ko dɔ kɛ i man kan se ka mun kɛ mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ i man kan se ka mun fɔ mun na i peresera garijɛgɛ kɔrɔ ala ye mun latigɛ i ye i ma sɔn i ma kari o tuma na i dɛsɛra ka sabali ali fana b'a fɔ a ka kuma la ko sabali plasi diinɛ kɔnɔ a kɛlen bɛ kɔmi kunkolo plasi farikolo la plasi min bɛ sabali la silamɛya kɔnɔ a kɛlen bɛ kɔmi kunkolo plasi min b'o la farikolo la an bɛɛ b'a dɔn n'i ye kunkolo tigɛ farikolo tɔ tɛ yen a si tɛna nafa ɲɛ bɔn ɲɛnamaya yɛrɛ fana tɛ yen ɔ ko n'i ye sabali fana bɔ silamɛya kɔnɔ ko baara bɛ kɛ ten de ko nafa tɛna y'a tɔ si la badara ali nin kɛra ale ka kumakan ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sabali nɔgɔya an ye o tuma na jɔyɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen ni masaba alahu taala ye sabali di an ma o la o de ye nin ka sabali ni silamɛya ko dɔ yɛrɛ k'o gulon ɲɔgɔn na sabali ni silamɛya baara dɔ k'olu kɛ kelen ye sabali a ye dɛmɛ ɲini ni ala fɛ ni sabali ye a ka dɛmɛ ɲini ni ala fɛ ni seli fana ye an b'a ye k'a fɔ k'o tɛ fɛn fitinin o ye fɛn belebeleba de ye an b'a ɲini ala fɛ alihamudulila alahu taala k'an fara nin baara kɛbagaw ala ye sabali gulon jihadu fana na an b'a ye k'a fɔ jihadu maa ka jihadu kɛ n'o de ye ka diinɛ defan n'i ka nafolo ye k'a defan n'i kumakan ye k'a defan n'i ka dɔnniya ye k'a defan n'i ka waati ye k'a defan n'i ni fana ye sabaw ye jihadu defini nin bɛɛ lajɛlen ye mɛ mun bonyara kosɛbɛ o de ye mɔgɔ ka jɛn i ni yɛrɛ kɔ walasa ala ka diinɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ka jɛn i ni kɔ ala ka diinɛ bɛ se ka kɔrɔta cogo min o jihadu ja o fana tɛ se ka kɛ abada ni sabali tɛ mɔgɔ minnu na alahu taala ko an ma o kuranɛ suran kelen kɔnɔ n'o ye suratu bakara ye a ko wala nabluwannakum suratu naam wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum as-sabirin k'ale Alahu taala bina aw lajarabi ko f'a ka maa minnu ye jihadukɛla ye aw la ale Alahu taala k'o dɔn ka nin sabalikɛlaw k'ale Alahu taala b'aw lajarabi maa min bɛ yen ka sɔnna ka jihadu kɛ ale Alahu taala bin'o dɔn ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u sabalila k'ale Alahu taala bina ninnu bɛɛ dɔn o kɔrɔ ye mun ye Alahu taala bina sabalikɛlaw dɔn ka bɔ jihadukɛlaw la maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u kɛra jihadukɛla ye ani maa minnu bɛ yen k'u sabalila Alahu taala ye jihadu ani sabali ko Alahu taala ye a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn taamaɲɔgɔn ye o b'a yira k'a fɔ jihadu tɛ se ka kɛ abada ni sabali tɛ maa ka jɛ i muso kɔ ka jɛ i den kɔ ka jɛ i ka nafolo kɔ ka jɛ i ka waati kɔ ka n'i jɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la e yɛrɛ b'a dɔn n'i seginna ka taa so o de bɛ bara i la n'o tɛ n'i tora yen i bɔra o kama ɔ maa min sɔnna k'o baara kɛ alihamudulila Alahu taala ko k'ale bɛ o tigilamaa fana fɛ wala nabluwannakum hata na'lama almujahidina minkum was-sabirin k'ale ala bɛna aw lajarabi ko f'a ka jihadu kɛbaga dɔn aw la ka ni sabali kɛbagaw an b'a ye k'a fɔ masaba Alahu taala a ye sabali ni jihadu a y'o gun ɲɔgɔn na yan a sabanan Alahu taala ye sabali ni baara ɲuman a y'o fana gun ɲɔgɔn na an tɛ se ka baara ɲuman nafa sɔrɔ cogo si la f'an ka kɛ sabalibaa ye k'Alahu taala ye nin fana fɔ an ye Alahu taala ko an ma cogo di a ko illa allazina sabaru wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir ko fo n'a kɛra maaw ye maa minnu sabalila wa amilu salihati ka tila ka baara ɲuman kɛ ulaika olu tigilamaa minnu filɛ lahum maghfiratun ko jurumu yafa b'a tigilamaaw ye wa ajrun kabir ka ni sara sara min b'a la n'a ka bon o b'a yira k'a fɔ baara ɲuman kɛli ani sabali ala y'o fana gun ɲɔgɔn na jama tɛ se ka fanga sɔrɔ baara ɲuman kɛli la abada n'a sɔrɔ sabali t'i la i se ka kɔrɔta sɔrɔ baara ɲuman kɛli la abada fo ka taa sɔrɔ sabali b'i la an ye sabali tilayɔrɔ filanan min fɔ n'o de ye mɔgɔ ka sabali ala batoli kan o b'a yira ala bato yɛrɛ tɛ se ka kɛ abada ni sabali tɛ parce que kuma dɔ la hali n'e yɛrɛ ko i b'i ka wari don ala ko dafɛ i bɛ kuma dɔ mɛn ni ala ma sabali d'i ma i bɛ muruti yɛrɛ mais komi i tɛ k'a kɛ mɔgɔ kama i bɛ k'a kɛ ala kama i bɛ continuer n'o tɛ i bɛ kuma dɔ mɛn karisa ye wasobanci de ye karisa ye yɛrɛyirala de ye karisa bɛ ka nin kan a b'a ka waritigiya de yira mais sabali kuma tɛ an ka ɲɛnamaya la bi maa min kɛra maa ɲuman ye o de tɔgɔ tiɲɛ ka di bi ka tɛmɛ hali maa jugu kan o de kama n'i m'i ka baara kɛ ala kama i bɛ nimisa taa sɔrɔ hali minnu bɛ yen n'u bɛ misiri yɛrɛ jɔ ala kama a dɔw yɛrɛ bɛ siran mɔgɔw ɲɛ f'u b'o misiri yɛrɛ kɔnɔ selili dabila parce que a bɛ siran mun na ni n nana fɛn o fɛn kɛ o bɛna fɔ de ko n bɛ ka misiritigiya yira hali ni n ko n bɛ ventilo k'a la ee ko komi ale de y'a ka misiri jɔ o de kama a bɛ ka nin hali n'a ko a bɛ kɔnte aa komi ale de y'a ka misiri jɔ ale de bɛ ka nin hali n'a ko a bɛ alimami ladini kuma ye alimami bɛ mun bila a kɔnɔ aa ko komi a ta ye misiri o de kama a bɛ ka nin fɔ alors que hali n'a sɔrɔ ale ma nin baara kɛ est ce que droit t'a bolo a fana k'i da don kuma la wa mais mɔgɔ caman siranna bi a yɛrɛ tɔgɔ la misiri jɔlen caman y'o kɔnɔ seli yɛrɛ bila a bɛ ka taa seli yɔrɔ wɛrɛ la mun na mɔgɔw da ka da kan mɔgɔw ta ka a ka baara dɔn a ye o de kama n ko n'i m'i ka baara kɛ ala kama bi i ka dɔn i bɛna nimisa a la an ye ɛɛ bonya walima plasi sabanan min sɔrɔ sabali la kuranɛ kɔnɔ o de ye nin ye alahu taala y'a kun baara ɲuman kɛli la a naaninan alahu taala ye sabali kun ni denkɛnɛya ye wa qarranahu bil yaqin ala y'a kun denkɛnɛya yɛrɛ la ala ko cogo di a ko wa jaalna minhum aimmatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun k'ale alahu taala ye ɲɛmɔgɔ kɛ o la ɲɛmɔgɔ minnu kɛra o la olu ɲɛmɔgɔw bɛ ka maaw bilasira n'ale alahu taala ka kanda ye o bɛ ka maaw bilasira n'ale alahu taala ka yamaruya ye n'u ka sabali fɛnɛ ye sabali min b'o la o de y'u se mɔgɔw la a b'u ka maaw bilasira ni nin baara damadɔ ye wa kaanu bi ayatina yuqinun k'i ka dɔn o kɛra mɔgɔ ye minnu denkɛnɛyara ale alahu taala ka kabako la minnu kɛra ale alahu taala ka baara masina kɛbaa ye o de ye nin ye ala ka aya minnu jiginna k'u dara a la parce que al yaqin o ye denkɛnɛya dan de ye o dara la o dusukun na ka dara o hakili la ka tila ka da la o ka baara ɲɔgɔnya la wa kaanu bi ayatina yuqinun k'i ka dɔn o kɛra maa ye maa minnu dara masaba alahu taala ka kabako la o b'a yira k'a fɔ hali maa min kɛra dawa maa ye e tɛ se ka baara kɛ cogo si la ni sabali tɛ dɛ e min ta ye ka kuma mɔgɔw fɛ i n'i ka alimamiya i n'i ka wajulu kuma dɔ la i n'i ka kalandenya yɛrɛ ni nin bɔra i ka baara kɔnɔ dɔrɔn i ka baara bɛ tiɲɛ parce que e b'a ka mɔgɔw wele ka taa ala ko ma o mɔgɔ kelenw yɛrɛ de bɛ bila i la o mɔgɔ kelenw yɛrɛ de bɛna fɔ i ye yɛrɛyiranti ye o mɔgɔ kelen yɛrɛ de bɛna fɔ i ta ma dabɔ ala kama o mɔgɔ kelen yɛrɛ de b'a fɔ a bɛ ka diinɛ gɛlɛya walima a ye diinɛ nɔgɔya kojugu parce que an ka jamanaw kan kunfinw de da bɛ kuma na ka tɛmɛ karamɔgɔw kan o kɛra jamana ninnu taabolo ye kunfin bɛ min fɔ kuma na karamɔgɔ t'a ɲɔgɔn fɔ hali karisa kalannen don ni karisa ye i t'a mɛn karamɔgɔ da karisa ka limana ka bon ni karisa ta ye i t'a mɛn karamɔgɔ da karisa ye denkɛnɛma ye ka tɛmɛ karisa kan a bɛɛ ye kunfinw ka kuma de ye olu de ta kɛra arbitiriya ye olu de bɛ classement kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ siran kuma min ɲɛ kunfinw yɛrɛ ka baara kɛra o kuma laseli ye o tuma na ko denkɛnɛya o ni sabali de bɛ taa ɲɔgɔn ye i se ka ala bato kɛ kɛcogo si la ka sɔrɔ sabali t'i la nin yɔrɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya di an ma a duurunan wa qarranahu bil haqqi alahu taala ye sabali nɔrɔ tiɲɛ na maa si se ka kɛ tiɲɛ dunke ye ni sabali t'i la dɛ o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye sabali ni tiɲɛ o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye watawasaw bilhaqi watawasaw bisabiri a ye ɲɔgɔn nadi ni tiɲɛ ye tiɲɛ bɛ sabati cogo min na k'a ka ɲɔgɔn wasiya ni o kɛli ye aw ka tila ka ɲɔgɔn nadi ni sabali kɛli ye o kɔrɔ tiɲɛ k'o dɔn tiɲɛ ye ani a bɛ sabati sabati cogo min na ka sabali dɔn sabali ye o fana bɛ sabati sabati cogo min na k'o baara ka kɛ ni ni lahala ye a ye ɲɔgɔn nadi ni tiɲɛ ye o ka sabati ka ɲa a ka ɲɔgɔn nadi ni sabali ye k'o fana ka sabati ka ɲa tiɲɛ ni sabali ni fila bɛɛ lajɛlen ka taga ni ɲɔgɔn ye ala taala ye ni kangari da an ye o kɔrɔ ni maa min kɛra tiɲɛtigi ye kabila kɔnɔ i bɛ sabali dɛ ni cɛ min kɛra tiɲɛtigi ye furu kɔnɔ i bɛ sabali dɛ muso min kɛra tiɲɛtigi ye furu kɔnɔ i bɛ sabali dɛ den min kɛra tiɲɛtigi ye du kɔnɔna na o den masina i bɛ sabali dɛ alimami min kɛra tiɲɛtigi ye k'i natalen tɛ o kɔrɔ alimami fana ka sabali fara a bolo la misiri kɔnɔna na dɛ ala ka kuma tɛ se ka fɔ ni sabali t'i la n'o tɛ i bɛ kuma sugu bɛɛ mɛn lahala sugu bɛɛ bɛ k'i la juguya sugu bɛɛ bɛ taa k'i sɛgɛrɛ lahala bɛɛ bɛ k'i la a kɛn bɛ i n'a fɔ i ye siyɛ n'a kɔnɔfɛn de tobi ka sigi dɔw kɔrɔ mun na parce que i b'a ka kuma min fɔ a man d'u ye i b'a ka ko min kɛ o man d'u ye o tuma ala ye ni fila de fɔ k'a ka ɲɔgɔn nadi ni sabali ye a ka ɲɔgɔn nadi ni tiɲɛ fana ka sabatili ye o tuma na sabali ani tiɲɛ ani tiɲɛ sabatili olu gunna ɲɔgɔn na ni yɔrɔ la yan a wɔɔrɔnan wa qaranahu bitaqwa ala taala y'a nɔrɔ ni ala ɲɛsiranya fana ye ka sabali nɔrɔ ala ɲɛsiranya la ala ko cogo di a ko innahu man yataqi maa o maa n'o tigilama siranna ala ɲɛ wa yasbir a tigi ka tila ka sabali fa inna allah i ka dɔn masaba ala la yudi'u ajira almuhsinin k'ala taala tɛ ɲumankɛlaw sara k'ale ala taala t'a tiɲɛ o kɔrɔ ye mun ye sabali ni ala ɲɛsiranya fana bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'an ko karisa bɛ siran ala ɲɛ hali n'i ma ɲininkali kɛ sabali b'a la karisa bɛ siran ala ɲɛ hali n'i ma ɲininkali kɛ sabali b'a la dɛ maa dɔw bɛ se ka sabali ka sɔrɔ ala ɲɛsiranya tɛ yɛrɛ o mɔgɔ caman bɛ yen parce que i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sabali jogo b'a la jogo ɲumanba don maa tigi ma sabali ala taala kama o de kama ale bɛna baraji jɛ ani silamɛw ka sabali tɛ kɛ kelen nka n'a fɔra ko karisa ye ala ɲɛsiranya jɔn ye kaban kana ɲininkali k'a ka silamɛya la kana ɲininkali k'a ka limaniya la o tigilama fana ka sabali k'i kana ɲininkali k'a la Ala taala ko ko sabali ani o ala ɲɛsiranya ale ala taala y'olu bɛɛ gun ɲɔgɔn na ka d'a kan i bɛ sabali ka tila ka siran ala ɲɛ ni o baara ninnu n'o sabatira i bolo nin ye a wɔɔrɔnan ye a wolo wolonwulanan wa qaranahu bitawakul a ye tawakul alallah ala ye sabali gun jigida ala kan la n'i sabalila dɔrɔn o kɔrɔ kɔmi i jigi dalen don ala taala kan Alahu taala ye mun fɔ? A ko maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'o tigilama de jigi dalen don Ala kan, maa fɛn o fɛn sabalilen don k'o tigilama b'i jigi da Ala kan. Aladiina sɔbaru wa alaa rabihim yatawakaloon maa minnu bɛ yen k'u sabalila wa u bɛ tila k'u jigi da u tigi Alahu taala kan. Sabali y'a sɔrɔ tawakul alala wa alaa rabihim yatawakaloon k'u tigilamaw bɛ tila k'u jigi da masaba Ala kan. an b'a ye k'a fɔ nin fana ye hɛrɛ belebeleba ye Alahu taala ye hɛrɛba min ni ale Alahu taala y'o latigɛ wa karanahu bitawakul ka sabali nɔrɔ k'a gulon jigida ala kan la a la o tuma na nin ye hɛrɛ belebeleba ye kuma dɔ la maa t'a sɔrɔ abada ni sabali tɛ parce que n'i jigi da ala kan i tɛ taa soma fɛ yen i tɛ taa mori fɛ yen i tɛ taa filɛlikɛla fɛ yen i tɛ taa kolonfilila fɛ yen i jigi dalen don ala kan ala de bɛ ko dilan i ye ɔ n'a tiɲɛna fana ala de y'i lajarabi ni sabali tɛ maa min na o tigi tɛ se ka nin kɛ parce que i bɛ maa fɛn fɛn ye i jɔn ka taa filɛlikɛlaw fɛ yen i jɔn ka taa kolonfililaw fɛ yen i jɔn ka taa ɲɛɲini karisa de ye n dabali sabali t'a tigilama la bana y'a tigilama sɔrɔ a dɛsɛra ka sabali f'a taara yɛrɛ di filɛlikɛlaw ma a taara yɛrɛ di dɔnmaw ma a taara yɛrɛ di somaw ma sabali t'a tigilama la o tuma na ni maa fɛn fɛn jigi dalen don ala kan siga si t'a la k'a tigilama sabalilen don nin fana mɛnna a wolonfilanan ye mun ye wa karanahu bishukur Alahu taala ye a dulon wale ɲuman dɔn na maa fɛn fɛn bɛ yen k'a sɔnna ala wale ɲuman dɔn ma k'a tigilama ye maa sabalilen parce que n'i ma sɔn ala wale ɲuman dɔn ma an b'a ye k'a fɔ ko sabali b'i jɛ kosɛbɛ ala b'a fɔ an ɲɛna inna fi zalika laayatin likuli sɔbaarin shakuur ko nin mun filɛ nin ye kabako belebeleba ye mɔgɔ ye maa min kɛra sabaliba ye maa min kɛra ala wale ɲuman dɔnba ye o tuma na Alahu taala ye sabali ni a wale ɲuman dɔn ala y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ye maa min ye ala wale ɲuman dɔn ɔ nin fana y'an jɛ kosɛbɛ ala wale ɲuman dɔn man nɔgɔ mɔgɔw ma kosɛbɛ an bɛka fɛn caman kɛ an bɛ kule caman na dugu kɔnɔ an bɛ lahala caman na an tɛ ala wale ɲuman dɔn maa si t'a fɔ ko nin ka ɲi maa si t'a fɔ ko sugu ka di maa si t'a fɔ ko nin lahala bɛ yen an bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ten ala wale ɲuman dɔn t'an ka baara la n'an dun ma kɛ ala wale ɲuman dɔnba ye ala bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye k'o sigi an kunna an ma dabɔ gɛlɛya min kama o b'a yira k'a fɔ sabali walanda min don walanda fɛrɛlen don walanda belebeleba don a mago bɛ waati camanba la nin waati nin kɔni na Alahu taala ye bonya belebeleba wolonfila min don an garijɛgɛ la ka bɛn bi ta ma o de ye nin ye ni Ala ka diɲɛ ye nka walanda ma ban dɛ ni Alahu taala ye sigida wɛrɛ yira an na insha Alahu taala sabali Ala ye kuranɛ aya wɛrɛ minnu fɔ ka sabali dulon a la ni Ala sɔnn'a ma an bɛna taa ni o kuranɛ aya tɔ ye fo ka taa se walanda laban waatiw ma o tuma an bɛ bi bila ye sh ala lata la ka ɲini masa ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ jiraran na ala ka hɛrɛɛ wɛrɛ ka ɲɛ ala ta ala ka kuma wɛrɛ jiraran na o so de la wasa de ma yɛrɛ kɛ ala mahad wa sa ma ko warato layi